ndeewo nụ ndị be anyị greetings to you all um, anyị afugonu ka o si wee gee nke tata ọ ihe anyị na-eme expect and finally it has come to pass abịago court for our leader Mazi Nnamdi Kanu and uh, uh, we are not surprised to see things that went on ọ dịrọ anyị surprise because before even today ọ ihe anyị na-eme expect na ọkwa ọ ka bụkwa ihe ebe ha na-afụ ka a na-afụ because na mgbe ịfụrụ mmadụ dị proud na-ekwu na ihe dị ọcha dị oji ịma na something is wrong somewhere and before that thing adị corrected bụkwa na ndị na-arụ and na-afụtakwu ya na-achọghị ikwu okwu ebido kwuwe okwu just like as I'm talking now and you too that is listening can hear and even explain to somebody na-aghọtarọ because ọ dị very very necessary this moment anyị need to carry everybody along maka agbatị nkịtị ihe a na-emebi onye ga-ekwu somebody must talk ọ bụrụ na ihe anaghị eme ma ọ na things anaghị eme anyị a na-afụta ya sị na ya na-amụta ihe how will we solve our own problem Even before now, many people have known that ọ ka ga-adịkwa ka ọ ya adị but something came out that made me to say hmm, ọkwa ihe o kwuru na-abịa to pass because when he said that i chekwaa na mmadụ ga-enye gị this victory i chee na mmadụ ga-enye gị this eh, freedom ihe worst mistake ị nwere ike nwe na ọ Chukwu i nee anya kịta ị fụ ọ na-enweghịzi mmadụ ọ na-enweghịzi mmadụ even asịkwa m na ọ na-anaghị ekwu ihe ihe the question bụ na ọ na-enweghịzi mmadụ bụ na ebe a ga na-afụ eziokwu a na-complain na ihe na-emebi still onye na-complain bụ the cause of the problem or cause of the ihe na-anaghị aga ọfụma then how do you think that that thing will be solved? ọkwa anyị chọọ ka chineke nye onye nyewere onwe ya aka chukwu wee nyewere ya aka chukwu mabụsị na iwekweghị ebe ị ga-afụ chukwu o nye gị aka abụghọ igba i nyewere onwe gị aka o nyewere gị aka fọ ndị be anyị for ndị makwa ihe na-eme na kịta bụ oge anyị niile ga-eso tinyewe ọnụ ọ bụ na ị da ekwu bidokwa kwuwe ọ bụkwa na ọmịma nkwu gị nwa na-ege ege abụzikwa na nsogbu to this movement because ọ bụrụ na ị mahụ na ihe a bụ agbata ndụ na ọnwụ ị ghọtawa ya kịta maka ndị na-eche na ah, ana m ekwukwe ya n'isi many people na-ada ekwuri ekwu ha aka many thousands aka dị ndụ na-amadị ihe a na-akọ sef mana ha ifugo ka o si wee gaa na ihe niile a na-ega na anụ terrorist na-ega everywhere a na-egbu people here and there ndị ahụ a na-ekwu okwu ha amada ihe na-eme ị fụ na gị nwa na-achọdị itinye ọ na-adị ọdịsị asọ i nwekwa ike ma gatị ya n'ọnụ mana ndị na-agba mgba n'ihe na-eme bụdị ndị my own concern ka ọnụ ịma mbụ ịma nga aga ịma nchakwa na-acha ofu ị ga-emekwa n'ofu because na ọnya na-emebiri anyị eti today n'ezienụ one statement nyere m concern over ihe niile eme today bụ na court a grant go FG's request that there will be witness that will testify behind screen ị nwere ike imagine this kind of statement yeah is yet to come ekwugodi this nyegodi this eh, address that tell you something a ka ga-eme implement ị wee na-ajụ onwe gị kee ka court a ma na ọ bụ a place to be to, to have justice or even their their coat of uh, arm or something like that na-egosikwa gị the evidence to tell you that ihe niile ha na-eme na-adị pure they must be sincere and ihe niile a na-akụ ị na-ajụ onwe gị kee ihe ụwa na-aturn into Burkina Faso na-enwero nsogbu na-enwere ma ha na-emekwere onwe ha ọfụma a na-ekwu ọ dịka o nwere nsogbu dị ebe a ebe ọbụla enwe peace or enwe progress or something like that a full cases or issue afụna green light a na-achọ ka eji e, aquenchụọ ya ị jụzie onwe gị ebe enwechiri issue ebe enwechiri casualty ebe enwechiri nsogbu a ga-enenyere anya a ga-atinye ka ihe dị mma n'ụwa enwero onye na-ekwu okwu nke ahụ mana everyday a na-ekwu okwu peace a na-ekwu okwu a na-ekwu okwu ka ihe ga-esi wee gaa ọfụma ka ego ga-esi wee gaa but ndị na-ekwu ihe a they know ebe nsogbu si wee pụta ha makwa ihe ekwesịrị ime but nobody is talking about those areas nsogbu dị ebe a na-ene ya bụ ebe ihe chọrọ ịdị mma mana na-emechi that thing ya bụ na ihe m na-agwa onwe anyị bụ ka anyị tete n'ụla mana most of the time ịnecha ihe na-eme ọ dịka gị ga-ada obi but ichetakwa na is better na imere ike gị than na ị just nọrọ nnọọ ihe na ihe emebinarị gị ọ bụ na imetụrụ at least Chineke nwere ike inyere gị aka ọ bụrụ na onye ịma na otu a ka nke gị si wee gawa nọ because ọ bụ na anyị emegharịha ahụ kịta o nwere ike ịdị too late for us but God will not eh, eh, eh, permit it because ebe Chineke megidegị megide megide megide megide anyị eruo to that declaration Chineke emechegokwu ya the little effort na mba anyị nwee na-eme the right mba anyị na-ewepụta things to explain to our people ka ha na-aghọta maka na gwa m ka a whole court ga-esi wee kwu na a ga-eme somebody a, a, a, a, there will be witness ga-anọ behind the scene not only that enwere ike ichange somebody's voice enwere ike ime even tinye voice onye ma sef ma o tie i don't know what is about to happen but this kind of thing a na-a ga-eveil a ga-eme behind the screen ọ dịrọ trustworthy and why should he, why should the court accept it for as ndị na-ekwu ewu eziokwu maka na ọ kind of m na-afọta ya as a terrorist act because yes you can how can you eh, swear or defend what is unseen otu a ka esi ekpe ikpe ihe bụ ihe na-adịkwa dịka dị difficult to uh, believe bụ ihe na-adị eme na this zoo i don't know why ihe dị very difficult yeah unbelievable the only that we always tell you unbelievable that is what we always see in that zoo ka igwe anyị o ji adị otu ahụ and they will people kpọrọ onwe ha eh, intellectuals ọkwa ekwuo kịta ọ dịka na-akpa iyi kezi ihe a ma ji wee mee the right thing mụnwa abụrọ m a lawyer nwere mana common sense will explain a lot of things for you to understand kezi ihe a ma ji wee na-aghọta kezi ihe o ji dịzi ka ka animal kingdom akpọrọ ha ka ọ dịzi ọ dịzi general God forbid ndị anụnwa na-afụ nke bụ eziokwu nwere ike ịkọwanwuru others this is time ọ bụrụ na ndị mmadụ apụta ha na-ekwu kịta the goodness of this eh, eh, eh, Traore and the country ọkwa ị ma na a kara intimidate go ha but

not for good it's exposing a lot of things ndị mmadụ na-eme respect because ọ bụrụ mgbe ahụ a na-enwe uru they have been restricting it o a na-restrict ị fụkwa iji sị kịta na egburu mmadụ instead of ikwu ya ọfụma ka esi sị kpai all part of it ebe ọ bụla ha si wee pụta chọtakwa another way for them even recent nke mee na this eh, ka ihe a sị na-enwe blackout in this eh, nchefukwa m this country that never happened odoro nkwu mgbodugo in existence ma phone ma every nwezi ihe gala on is it not telling you na o nwere ihe na-achọ ime n'ụwa today and chineke nyego anyị nyego anyị that mantle nye anyị the grace emegide megide ihe a kịta anyị abụrụ a nation all square to defend ihe fọzikwara na ọ gwụgokwa agwụ ọ dị just ka echiche na esizi mmadụ rie na-ene nne n'anyị ka anyị ka anyị ji ama nkwado nnwere onwe anyị this recent government nọ kịta ka anyị imagine ụfọdụ ga na-ekwu kịta o nwere nke m nụrụ na mm, space somebody na-asị ee eh, na a na-enekwedo ndị eh, amerịka ha anya na agwakwara na ekwukwe na nwekwe eh, ihe onye nke a na-eme kịta aja aza eje no ị ga-eji nwayọọ ọ bụghị otu ahụ anyị macha ihe a niile ihe nwere ike igwe ikwu nke Nnamdị ma o mego ihe ESN ajụ ihe a jidere aka na ya kọọ ihe na onweghị kee ebe ị ga-esi wee ebe ị ga-esi wee jide our our DPM kee ihe o mee ka ị ga-enwe n'ihe evidence nke nke our our ee our PM you see say na o nwere ọ na-enye ha kpọọ ya insight ị ga-asị na anyị na-emefe ọ na ọ dịghọzi good to do n'ụwa gị ta enwe okwe justice onwekwe mana at least e, a ga-enwegodi n'ihe na-eme ma ka ụfọdụ si asị woto woto woto ọ bụghị otu ahụ because ị nwere ike ihe siwe m ihe emebinarị gị ị na-enye ihe mere ndị bu ụzọ ị mara ihe ị na-eme na gị nwa na-eso ya all the the wisdom mere Nnamdi Kanu ka o si wee managegide managegide rute to the extent o ru before hand over to PM PM emegidekwa megide wisdom and by the grace of God elukwe to the level o lu and ọ na-eme ya mgbe ọ ga-adịla onye ga-etake over o nwekwa ike inwekwa idea of ihe mebugonu wee were ya wee na-ama what to do next so we should leave down those blame na na-ayọkwa Chukwu and even mgbe i che na a na-eme mistake Chineke nwe ka o si akwado ihe because um, those things i che na ọ mistake o meche ị fụ na ọ miracle and you be you be okay with it ama m mgbe ekwutere okwu self defense and agba ya gbagba ya gbagba ya mgbe all this is ọkwa emechekwa kịta ọ bụrụ the order of the day eweta nke whistle awa ah, na awa imego I've said this in my past video but ihe na-ekwu of recent bụ nke this court eji na anyị echezikwana na ọ mgbe e nwere ihe ị fụgo from uh, ihe na-eme kịta maka ndị ga-asị ee eh, mgbe maazị Nnamdi Kanu fụtara I brought this word from uh, this statement from uh, ihe our DPM kwukwe ndị na-eche ka maazị Nnamdi Kanu pụta like ndị DOS or anybody like them na-eche mgbe Nnamdi Kanu pụtara ebidokwa ihe a na-eme hello ọchọkọnọ ebe na o nwedị ndị na-ekwu okwu kịta enwere ike ichefugodi ama enwere ike ichefugodi sef ama na-ekwute ọ just na ọrụ nnọọ wita but ya ka ji eme ọ dịkwa ka enwe ya na bi not because na a ka nwee movement ejidekwa our PM the same thing ndị ka na-ekwu e ọ bụzi na maazị e, e, e, apụtahụ na hello egwagokwe gị hello bụ ka ichechi echiche azụ if not what ihe a na-eme kịta nke ha in fact not only them all of us adịkwa abụrụ ya is over for all of us so gị nwa na-ege ntị ma ọ gị nwa nwere ihe nwere ike inwe nwe ike inwe nwe voice kịta ka ị needịrị ihe ọbụla ị nwekwara ike ime nwee everything abụghị ego e kere ọrụ ọ bụrụ na ị na-ekwu nwa okwu ị nwere ike inye nwa ego ọ bụrụ na ị nwere ego ị nwere ike support na by encouraging people watch the video a na-eme share ya na ọ part of the the work part of the the the ihe na because onwe onye ọbụla enwezuro ihe niile o nwee ndị nwere ego ha da ekwu nwa okwu nwee ndị na-ekwu nwa okwu ha enwero ego nwee ndị nwere the two mana ọ dependịrị nke ọbụla ị ga-eme nwa ọ bụrụ na ị nwee ike ikwu nwa okwu weta nwa ego like our PM yes like our DPM yes ha na-ekwu ha ji ego ha so ọ dị n'iche n'iche a sị na na nke gị bụ sọnsọ nka no that little is something but add it for the welfare of this movement ọ dị very important and necessary at this point of time so na ihe anyị na-ekwu naanụ bụ injustice dị too much in the world of today and anyị ga-ama na ihe nke anyị ji wee dị too much anyị fụ ka o si wee dị bụ na ọ bụrụnụ one country like Ambazonia na-eme ihe a on their own ee ha nwekwa ike nwee issue within but oru ịma nke anyị ji wee dị too much bụ na anyị nwere many mixed up in our midst but God have promised to save us to give us this freedom and anyị na ha na-eme ike anyị as in nke mmadụ mana ihe m na-achọ ịgwa gị bụ ụjọ enwere onye iwe onye ụjọ ji aza aga

Nothing will stop you. And not only that, he drive all the energy from our PM and our leader, even to this our DPM. By standing firm in that truthfulness, will always make you to, pre- to prevail in every in any situation. ọbụgodi na enwe enwe onye kwu na nwe one day amaghịzi m the place onye nwasị na na enwe issue ya wee with the police or something like that ya wee jụọ ya where did you come where are you from or something like that he say he is a Biafran because of that biafra na o kwuru ha hafi but onye na-atụ ụjọ ma ya nwere ike onwebi wizi ihe a karị save you are trying to save yourself and you you will now be a victim of ihe ị na-achọ mana that ịbụ na i nwee ike dị fearless especially when you are see when you are truthful especially especially when you are a eh, kind of um, not guilty in whatever you are doing you are proud to to to stand with whatever that you are facing if you are not scared you will win that case you will win that welugodi ihe na-eme our leader wee wee take exam wee wee wee na-amụta ihe from ihe na-eme agbanyeghị na ọ dịghị easy but it is working it is working you can see it working god is in this movement god is in this movement and one thing na-eme ashọ from my own experience and from my own instinct ya ihe m na-eche n'ime onwe m bụ na ọ bụgodị na ike agwụ mmadụ ma ọ na anyị anyị emegide maka level a nọ kịta anyị we are just watching to see how God will finish what he started because we have done everything we are still doing it and a ka na-massacre ndị be anyị ka na-emebikwa a lot of things na-egbu anyị for nothing ụwa achọghị ikwu okwu nweghị ebe ọ tataka nna ndị ka nkwuere si they don't want to say anything about us they don't care ihe ha ma bụ ịbịa were ihe dị n'anị for their own good mana anyị nwa nwe ihe we are dying without regard so ihe ị ga na-agwazi onwe gị bụ na ihe anụnwa ebe anyị rugo na na anyị na-enezi anya because ndị nke mere eme na n'ebe ha nọ ka ihe ị ga-emezi and nwere backup wee gwa na ọkwa sọsọ chukwu maka ndị na-eme expect ka ha nye aka they are not doing it ndị niile nwere mouth to say something nobody is talking and ihe a dị ka ọ dị mana chineke nna ga-eji aka ya mechi ihe o bido because ihe nna afọta ya nan is if human being refuse to do the needful god will raise it. god will force nature to do something that's why e, e, e, ihe na-eme kịta na most of most places in the world na-adị terrible or like ka ihe na-emezi everybody is okay nature is not happy the land is not happy spirit is not happy enwego a lot of bloodshed enwego a lot of mm, eh, dyings so atmosphere adịrọ mma nature nature adịrọ adịrọ happy with what is going on and it is coming to revive it maka mgbe a ga na-agwa gị na scripture na anaeze chukwu ga-abịa n'ụwa emebezi uche ya ka esi eme n'eluigwe nobody has seen heaven and ị ma na ihe ashị a tụụrụ anyị dị too much so anyị anaha aghọta anyị connect the dot ị ma na ndị ọcha na-afụ far ha na-afụ very very far nwee ike ibido kịta na-egwa gị ihe ga-eme in the next 100 years otu aka esi ebu mma nke banye ha na-afụ na-eme ha na-ezi onye a foresight ha na-aga very far which anyị nwa nwekwe kama na intimidation and i kwuo achọwa gị emego many people ha nọ nwayọ ma ndị ma ihe karị oke nna ndị na-ekwu ekwu kwukwe ị fụgo mana chineke ga-emela anyị ebere na nke ikpeazụ maka na ndị dị ka mụwa self amadị na nwee ike one day nọgide pụta na social media na-ekwu okwu mana anyị nọzi ebe a na-ekwu ya na ya bụ na ihe m na-ayọ bụ na ka anyị tinye aka nyelu aka ka ihe anyị na-achọ ka anyị nweta little help ị nwekwara ike imenwu mee ya because it is important freedom is not free o nwero freedom bịara anywhere bụ free ma anyị na-agbago obodo oyibo obodo oyibo anyị na-agbago gụọkwa ka ha si wee nweta their own freedom ị fụ na mgbe ọ na-aga n'iru e ga-enwekwa ndị ga-asị mba ọ bụrọ otu a na o zugokwa na o zugokwa but they didn't listen because any good leader ma ihe o take to to be free mana ọ da-abịa easy

going more further is to tell us to ka anyị ka anyị tukuru tukuru sit up a na-eme nke kwesịrị na do begin to do the needful kịta ka e needịrị gị na this movement kịta ka e needị ka ị na-ekwu kịta e needị ka ị na-eshare videos ndị m ọ bụ na o nwezighị ma ị na-eme ebe ọ bụ na ị fụrụ reasonable video mmadụ na-ekwu dị somehow educational sendụwalị ya ndị mmadụ ka ha nwee ike na especially ndị nọ n'ụlọ sendụwala ya ndị mmadụ ka ha nwee ike na-aghọta ihe na-eme today ihe anyị na-agbara ọsọ nwekwa ebe ị gbaga you are not safe anywhere in the world of today sọsọ ihe nwere ike save bụ this movement of Biafra this USBG bụ the only place ị nwee ike inwe all these people ndị na-achị ma onye ya nile ya nwekwa ihe na-emecha things a na-afụta ọ na-adịghị onwe ihe na-aga mgbe ndị a bịara they will not say anything o nweghịdị ihe eme they will tell you not to retaliate emekwana nke a ị fụ na o nwerọkwa onye dị safe they are the only people that might be safe and them themselves mgbe e gbuchaa ndị nke ha ọ fọ ha they too adịrọkwa safe they will still come for them so ọ ya mistake ndị anụnwa kpọrọ onwe ha ndị ọchịchị na-eme m na-aghọta ha na ha makwa ihe ha na-eme because i che na i deceivego your people or ị dị secure because na ọ gị nwa na-enye ha that right to do it and ị na-protect ya dịka they still they will still know na ị ga-abụkwa a spy to them mgbe ị pụta alone so gwazi m ndị nke gị nachaa gị nwa i che na ị ka ga-adị ike i che na ị ka ga-adị ha ee inwe ihe ha ka ga-eji gị wee mee mgbe ndị be gị kpaghịchara i wee bịazie ka gị na ha birizie they will tell you na ị bụ ị bụ terrorist and not only that you are not to be trusted ebe ị ga-emenwu ndị nke gị keezi ihe ị ga-emezi ndị na-abụghị ndị nke so ọ ma akwa asa arụ mara onwe ya a tụọrọ ọmara ọ mara a tụkwanụrụ ofeke o tinye isi n'ọfịa ka anyị were nke a na-eme anyị kịta na-amụta ihe maka na anyị ka nsị gị ugboro eji ya ga-eme anyị ka anyị mara ihe anyị anaghịzi eche ha mgbe ha ji because ihe niile ha na-aka ebe ahụ ọzọ kịta ihe a na-ene anya bụ na e nwee ka a ga-esi wee kụzie something ga-adị ka ihe na eme ya but God will never permit it because ụwa amụrụgo anya kịta sọsọ nke ahụ m jigodo wee nye this eh, example in this video sọsọ nke ahịrị ọ bụghịkwa sọsọ e nwee other things sọsọ nke a ka m chọrọ iji wee kọwa ihe because nke ahụ dị somehow even nwa a mụrụ ọfụ today will tell you ke ka these things wee dị right ke ka court court e believe e, e na ọ bụ court of uh, ihe na nya court ebe a na-enwe justice keezi ka o jizi gị na-eme ihe a dị kind of is a terrorist act in, in a way mụnwa abụghị lawyer but ize tọnụ nke ka isi wee sị na behind the scene nna ka onye na-aghọtara ụdị ya ka onye na-akọdịrị ụdị akụkọ n'ụwa nke taata nna amakwa m ebe ndị be anyị nọ ndị ndị ọnụ na-eru n'okwu amakwa m ebe ha nọ mana ọ bụ na mmadụ achọghị ịrụ ọlụ a ọ kwa ị fụrụ nature ọ kwa ị fụrụ spirit ha naabọ will team up and finish this thing because i jidenwuo mmadụ ị ma njidenwu spirit and ị ma njidenwukwe nature ihe ọ chọrọ ime ọ ga-eme i nweghịzi any power over these two if you have power over human nature will come or spirit will join to finish this because ọ ha kpọtara this their servant ka o liberate ndị nke but ọ bụ na human being will say no and ihe nature sịgo na ọ ga-adị ị chọrọ ị adhere to it nature wee jiziri aka ya emetofie then ihe ahụ ọ chọrọ ka ọ bịa ọ ma bịanata maka na uche Chukwu ga-eme n'ụwa taa ụmụ Chukwu must be free So nobody should be putting hand in order to stop this movement. Mmadụ atịzi gị na-emebi ihe a Chineke Nna kwadogo ka ọrụ ọma Chukwu a wee gawa n'iru ka anyị wee naa be anyị mgbe na-adịghị anya ụwa ị fụ kịta a na-edeport many people kee ebe ha na-ana ebe i mebi obodo onye ahụ ị na-agụ n'iyi na-egbuzi na-egbu na ị chọzi ka sọsọ be gị ka ọ dị safe ka ndị ahụ na-anwụzi so ha nwụchazi bịa wedozi ana ha dị uh, jupụta na mmiri ara na mmanụ aṅụ a land filled with honey and milk and ndị mmadụ hafụrụ gbafụ na-eje n'obodo ndị ha gbajuziri abụrụ na-ewedozi ihe dị be ha ka na-aplankwazi etu ga-egbutofuzi ụnụ niile ka a wee wedozi ana ka anyị mụrụ anya onye ọbụla tetakwa n'ụla maka i chekwa na ị safe ma ndị nọ n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ụlọ o nwekwa ebe ị safe obodo oyibo adịzighị mma kịta so mmadụ nwa na-ayọdị Chineke ka o mee ya ọsịsọ na o nwezi ihe ndị mmadụ nọ n'obodo oyibo eme kịta ana m agwa gị eziokwu maka many ndị a ka ga-edeport aka ga-akakwa nkụ and ndị ka sikwe na mmiri na-apụta chekwa na sef kịta many things o nwere ihe m ka na-ekwubedi sef na-eme na abroad ndị mmadụ aghọtawabedi I'm sorry for ndị na-agba na-apụta obodo oyibo because ihe na-apụta bụ ị just be a slave for yourself because a na-ahardenzi things na-abụrọ dịka ndị pụtara normal ndị nwere papers and especially ndị na-enwe paper you are just making your i jiri aka gị leruo onwe gị to to be a slave ji pụta obodo unless na ị pụtara normal with your full document mana ndị ebere m na-emere bụ ndị a na-apụta without papers ala ka na-achọ ideport a lot ndị mmadụ a ka esikwe na-agbafụkwa na-esikwe na desert na-agbafụkwa na-esikwe na mmiri na-agbafụta ị na-ajụzi onwe gị ebe ahụ ị na-eje ka your your your situation dị ọ ka gị mma na ị na-afight ị nwụọ n'ime the fight God forbid than na i che na ị na-agbajekwu ka ị dị ndụ still ma ịdị in fact ọ dị ọ dị worse than here because ị ga-adị ndụ na-ata afụfụ dịka onye adịghịzi ndụ ị dịrị ndụ na-afụ your your your pain ọwa ọgụgụ my brother my sister ka anyị chọwa nke anyị nke anyị bụ the best because na nwezikwa onye nọ na abroad sef kịta ahụ fọrọ onye ọbụla chọrọ ịna enye onye ọbụla chọrọ ịna ana m agwa gị eziokwu because ọ dịghara ka ọ ya-adị na ị fụ na ebe ahụ ị nọ o nwezikwa and ndị nke nọ ndị na-enweghị movement to go to their place or something like that ị ga-anọ ebe ị nọ ọ dị gị ka ọ na ọ ka gị mma na ị bịara ụwa so the only thing ị ga-eme kịta bụ na anyị niile ga-atinye aka na-ayọ Chineke ka ka ọ kpọpụtara anyị ndị nya ka ọ ka otu o si banye n'ime Nnamdi otu o si banye n'ime Simon ka ọ na-abanyekwa na more people that will rise to say enough is enough ome eme ihe adịghị anụ ụta kịta ị fụ na it will be the end of this discussion and anyị naa be anyị ga-enwere onwe anyị forever and in peace with with a eh, harmony and peace of mind ị na-arara ụra i michie anya na-abụ the comfort na anyị ama na-enwezi mgbakasị onye ọbụla anọla at peace ụmụaka ị na-eneta ụmụaka gị ọṅụ eju gị obi ebe ị ga-eriju afọ ya erijuo afọ because the land is fertile ka e si wee alụcha ọrụ mmadụ Chineke na kere ama m na ndị a kwa human being and emebichicha everything and nobody talk is talking a bịakwa sị gị na otu a ka a si wee bịa ụwa gị na enwe ihe a ga-eme nwe keke mmadụ ga na-esi ya kwụdo ọ kwa obodo ebe enweghị ebe na-enwe open grazing nowhere mana be anyị a na-eme a na-eche ka akọ akọ akọ a correct ha sị gị na mba na otu a ka ọ dị then ndị na na na-ekwukwu okwu ka udo dị ma ihe a they will not talk about those ones ihe ha ga na-ekwu bụ okwu ndị ndị na-eme ọfụma na-eme a na-achọ ka a ga-esi wee pull ha down ọ hagodo m n'ọdụ ụtọ anọ I'll still come to tell you something that eh, all they need o nwee ihe pụtakwanụ bịakwa tinyekwa ọnụ m ebe ahụ but just don't forget na your freedom is in your hands